ndi nthawi ya catholic perspective pano pa radio alinafe kudzetsa chikondi pakati pathu ndipo ndikukulandirani mpulogalamu iyi lero ndithu pamene nkhani yake siinanso ayi koma nkhani imene ndithu ili yachilendo kwambiri Ndi yachilendo. Ndi yachilendo chifukwa choti sizinachitikepo ayi. Tinali kumva kuti posachedwapa kapena mtsogolo muno koma lero ndilo tsiku limene ndithu banki ya mpingo wa katolika yakhazikitsidwa koyamba mdziko la malawi banki yake osati kuti yabwera ndi azungu ayi banki yayambitsidwa ndi mpingo wa akatolika mu Archdiocese ya Lilongwe mothandizana ndi akatolika a mdziko la Uganda ku Africa konkuno zonse zikutheka. Tikhale tikukambirana zambiri ndi bambo Louis Chikanya komanso timva zimene ndithu eh, tidamva ku nthawi imene amajambula kapena tinene kuti nthawi imene amakhazikitsa mwambo wosintha dzina kuchoka ku banki ya MyBucks kukhala centenary bank programu ya lero olo wina atangokufunsani

Centenary Bank, our bank. ndizonadi ndithu kuti programu imeneyi ndithu tikhale tikukambirana nkhani ya centenary bank amatero ndithu kuti ulenje umasimba wako komanso mwini mphale sakudachala kukamba nkhani yonena kuti fumbi ndiwe mwini Kodi tikapanda kuyankhula ife ayankhulanso ndani pakuti ndife tomwe amene tili eni ake a banki bambo louis chikanya lero munaoneka okondwa kwambiri
ine kukondwa ndimaoneka bwanji
lerolo olo tidaka kupembana kuti abambo tigulireni nyama tidyere mmemo mukadagula takagula eh, kwambiri nakuonani kuti mnali wokondwa makamaka pa nthawi imene tinali limodzi kumene kuja ku centenary bank ku city center bambo nkhani yokoma kubasi nkhani ndi yabwino nkhani ndi yabwino chabwino ndithu yayi bambo louis chikanya mwaswera bwanji inetu ndatandala kaya iwo ayi ndatandala bwino Program ya lero olo wina atafunsa kuti kodi akambirananji atangoti Centenary Bank talakwa Ah, yeah, ndiye Catholic perspective iyo. imene ndiye Catholic perspective Eh. chabwino ndiye mwina tiyambepo tidzakambirana bambo tiyamba ndi kumva zimene eh, adayankhula akuluakulu kumeneko kokhazikitsa uh, centenary bank dzina kukhazikitsa kuchoka mm, dzina la MyBucks kubwera ku centenary bank tokamba pano kulibekonso MyBucks ku Eh, malawi kulibe. aboma akhwacha Eh, Ndi- ndiyoti panopa ndiyoti mabanki onse amene anali panalembedwa eh, MyBucks ndiyoti kukhala ntchito kalikiliki kukafufuta tikukamba apa nde tikupita mawa mapepala tikapeza kuti kuli centenary bank ah centenary aha Yeah.
chabwino komabe tisanamve zimenezi bambo uh, kodi mpingo mpingo ndi nkhani ya chuma mm. uh, kuti mpaka mpingo mpaka banki banki bwanji mpingo mati mwaleka chiyani mwaleka misa mwaleka misa basi tizikuonanira ku banki mukhala bizi etu tsopano rediyo mtseka Ah,
um, sam eh, mpingo zimene umachita suchita contrary to the gospel suchita zosiyana ndi mawu a mulungu ah. komanso zosiyana ndi maphunzitso a mpingo ayi Mwinabe tikhoza kulowako m'Baibo. Pajatu mpingo umatsatila maphunzitso a Ambuye Yesu. Popanda Ambuye Yesu palibe mpingo. Ah, tiyeni titenge moyo wa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anabadwila m'banja la Mariya ndi Yosefe. Makolo ake a Ambuye Yesu amagwila nchito. Abambo ake a Yosefe a Timachita kunenetsa kuti anali ndi ntchito yapadera yopala matabwa. Amakhoma zinthu zosiyanasiyana. Sikuti amangokhoma kuti azikhalapo iwowo, azigonera m'bedi, azi aa. Amakhoma n'kumagulitsa kuti apeze khobidi lothandiziranso mwanayo, Yesu Khristu. Ambuye Yesu atakula, anasankha ophunzira ake. nkumayenda nawo ataona kuti mm -mm. koma moyo uno ngati tikhala bwanji tikuyenda mitunda italiitali tisowekera kuti nthawi ina tigule chakudya chani anali ndi anthu amene amathandiza panali gulu la azimayi ena a business amathandiza ambuye yesu ndi gulu lawo ndiye ataona kuti ah, chithandizo chikumabwera tipanga bwanji anasankha udindo anasankha munthu kukhala treasurer inu muzisunga khobidi la gulu anasankha yudasi iskariot kukhala osunga makobidi so panali ndithu ka organization konena kuti pa- tikhale mwandondomeko tiyeni tizisunga ndalama bwinobwino uyu ndi amene azisunga ndalama for sure amene amachita ripoti ku gulu la Ambuye Yesu a ndalama zayenda mwakuti mwakuti tachita chakuti tagulako chakudya tachita zakuti zakuti tathandiza osowa ndi zina zotero now this is over 2000 years ago panopa the same thing is happening koma in a different way in a certain organized uh, civilized way nthawi imeneyo nkhale nthawi ya Ambuye Yesu civilization sinali imeneyi pano panali panalibe organization imeneyi koma it's almost zinthu zomwezo koma tikuzichita poti tikuzichita nthawi zosiyana tikuzichita mosiyana so the church by organizing itself to have ma finances to have a, eh, a business to have bank is, is not the only business kumachitika zinthuso zina eh, kungoti poti eh, banking is a little bit eh, sophisticated nde mwina chifukwa chake there is that mkuti zimaoneka ah, ngati mwakondwa kwambiri ninga sinchinthu chonena kuti sitingathe kungochipeza anyhow Aha. ndiyoti panali ma efforts anthu anakhala pansi mwinatu kuona kutsogoloko zinali bwanji mm. eh, koma when you ask if you ask me nanga mpingo mpaka kuchita kufika pa- mpaka banki ah, why not Mm. why not if we, we can use the bank to evangelize chabwino yes chabwino ayi eh, tithokoze kwambiri amene mukutitsatira iyi ndi programu ya catholic perspective sabata ino tikukambirana nkhani ya Centenary Bank Limited ndi banki ya mpingo wa Katolika ku Archdiocese ya Lilongwe koma akamafotokoza eni akewo ndithu amakamba ndithu kuti iyayi yabwerera mpingo onse kuno ku, uh, ku Malawi ndithu zitengere mmene aulandilire uthenga umenewu ena onse kulikonse kumene ali bambo tinachita mwayi kuti tinali live pa radio alinafe uh, kufotokozera zimene timayembekezera uh, mwina anthu ena alipo amene akutitsatira pano woti anatimva live koma tidataonje- talonjeza kuti iyayi tikupatsirani inu kuti zinatani mwachangu tisanabwere kwa akuluakuluwa atiyankhula eh, pa ku- kutsatira pamene tinalekezera mwina mwachidule mwambo unayenda bwanji pamodzi pokha pamene musaiwale ndi mmene uh, Archbishop uh, Joseph Anthony uh, Ziva aku Uganda uh, amene ali chair wapampando wa episcopal conference ya ku uganda a, ananena ndithu kuti logo akuti paja pamwamba pali mtanda paja design yonse ija inu mumafotokozera bwino kwambiri kuti iyayi yokhala ngati yosongoka kumwambaku choncho uku yotsika ngati piramidi choncho koma akutitu kuti e, ndi e, ndi shrine ya ku Nam, ku Namugongo ku uganda eh, komabe mwina zina ndi zinazo father eh, zinayenda bwanji mwina mwachangu pang'ono yayi mwambo unayenda bwino kwambiri Eh, kunabwera anthu ndithu akuluakulu ama ma department osiyanasiyana anabwera kumeneko ndipo guest of honor anali eh, wachiwiri kwa uh, governor a ku reserve bank eh, bank imene ndimene imayang'anira mabanki onse ndi imene imapereka certificate nde wachiwiri wawo ndi amene anabwera kumeneko nde uh, kunali maepiskopi maepiskopi uh, kuno kumalawi anabwerako eh, ah, ku uganda anabwera ndithu angapo kunabwera akuluakulu a banki ya centenary ya, ya ku uganda anabweranso Eh, iwo anabwera abwera masiku angapo apitawo anachita misonkhano eh, ndi aku diocese komanso finally uh, nda ndikhala nakhala nawo pa mwambo otsekulira eh, centenary bank kuno ku malawi anthu analankhula zosiyanasiyana anafotokozera ah, mmene centenary bank ya ku uganda inayambira mmene ikugwirira ntchito zake achitonenetsa kuti ndi top bank ku uganda ndi banki yaikulu ku uganda inayamba eh, from the scratch eh, ima, kwambiri imatumikira uh, the rural uh, uh, masses imathandiza kwambiri anthu akumudzi akuti ili in all areas in uganda kutumikira kumeneko achitonenetsa kuti ili ndi uh, over 200 kan 200 kumene 2 million 2 point mi- 2 point of, uh, 2 point chakuti million customers mm -hmm. komanso 200

ndi zambiri ndotitu eh, eh, kuti osati tiike m'ma- malawi kwacha kuti- iyayi ah, dola kuti tiike m'malawi eh, eh, ndi matrillion ndiyoti ndalama zambiri ndi matrillion ndalama zambiri kwambiri sono ndiyoti anthutu amene akhoza banki imene ikhoza ku- kugulanso mabanki ambirimbiri eh, ndi ayikulu ndi yayikulu tione eh, ndiye chabwino bambo uh, ku, ku, okay kunena pang'ono zina zimene mwina tinga anga- omvera angathe kudziwiratu mwina centenary centenary centenary centi bwanji chifukwa ndi dzina tsopano limene its now eh, taking eh, a huge part of the people's banking sector centenary so pa- apapa at least apapa centenary centenary tizilankhula kwambiri za centenary centenary why chifukwa chan- chani mybucks as- asintha kubwera ku centenary so the name centenary mmene anafotokozera chiyambi chake chakuti mchaka cha 1970 was it 78 i don't know well, I- i've forgotten koma na- Nine. 1970 chakuti 79 ku ugandako amachita chaka amachita celebrate amakumbukira kuti papita zaka 100 chipangireni chimwalirireni kapena chiphedwereni chikhazikitsireni mpingo bambo chikhazikire mpingo eh, chibwerere mpingo eh, kutabwera ndi amishonale aha panapita zaka 100 nde pa chikhalidwe cha mpingo wakatolika pakapita zaka 100 olo parishi yakwanitsa zaka 100 kumakhala chaka amachitchula kuti centenary chaka cha centenary kuno ku malawi tinachita centenary kuti mpingo wakwanitsa zaka 100 ku malawi mchaka 2001 Eh, mati se- kuli centenary centenary ena mpaka na pano nsalu za centenary akadali nazo choncho centenary mu mpingo simawu achilendo Eh, ndi kuti mukukumbukira zaka 100 ya- za zinthu ndi ku uganda ko amakumbukira kuti pa- panapita zaka 100 chibwereni mpingo kumeneko ndeno nthawi imene eh, banki inayamba cha ma 80s was it 80s 83 83 ndi mmene amayamba banki ananena kuti tiye titchule centenary poganizi- pokumbukira celebration ya zaka 100 ija ndoti banki ingokhala centenary chifukwa ma 80s mzaka za ma 80 83 amachita celebratebe 100 years anali within that centenary was the talk of the town ehe centenary centenary zaka 10 later ma- they were still talking about centenary nde ati banki yayambika tiyeni titchule dzina la centenary bank
Eh, ndi centenary amene alibe chiduletu mwina bambo nkutero mwina ena aona ngati chidule cha centenary ndi senti ah ndoti Kuti tisintha senti- ikhoza kusintha meaning ikhoza sintha meaning potchula mwina o- olo polemba Mm, mukhoza kupeza kuti mwasintha meaning even Mm. nanji potchula ndi Mm. musintha meaning for senti mm, senti ndi woyera eh, Centenary is komanso different.
spelling iyonso oyambira Ndoti s musika, ehe. koma uyo ayambira c Yeah, ndi centenary full basi. Mhm, Centenary centenary bank. Yeah.
chabwino ndeti zaka 100 Zaka 100. iyi ndi banki ya zaka 100 koma dzina satanthauzira Koma ndi centenary basi. Ndi Centenary centenary. bank. Centenary amatanthauza kuti zaka 100 za mu mpingo za mumpingo zimene kaya wakwanitsa munthu kaya wakwanitsa mpingo kaya mphakati mm, mm. ndi centenary chabwino e, tsopano anatelonso kunena kuti e, akukondwa kwambiri a banki imeneyi kapena kuti centenary group kuchokera ku uganda kuti mchaka chimene akukondwerera kuti akwanitsa zaka 20 kuyambira 83 mpaka 2023 ndi chaka chimenenso atsekula nthambi ku dziko lina bambo mwina muli ndi ndemanga ya choyambirira sanachite ndi mpanga ukuku choyambirira zaka 20 sam si zaka zambiri kuti banki iyambe kukhala top nayo chifukwa dziko la uganda linayamba kalekale kuli ma- kunali mabanki ena mmene imabwera iyi ndi kuti kuli mabanki ena koma iyi nkubwera zaka 20 only nkuzakhala top bank mdzikomo i think eh, mwina we can attribute this to the grace of god look this is the church the church that believes in divine providence chithandizo cha mulungu ndi banki imene ma, ma elements ena even pa logo dzina akunena za mpingo ikunena za umaritiri so the blood of the martyrs some say is like a seed Yeah, it's like seeds that germinate and produce

the trust and hope and confidence chifukwa chakuti eh, you are dealing with a person amene he's an achiever uli ndi munthu amene you want to do business ndi munthuyo amene akukuuza cv yake akukuuza, nachita chakuti andi zinthu zokuziona nachita chakuti I, I, I excelled nachita chakuti excelled Yeah, do you want to work with me? Sungakane. Chifukwa you know kuti for sure uyu- m- m- munthu uyu ndi- ndi achiever. So um, Centenary Bank povomerezanso kuti they should work in Malawi particularly with the Archdiocese of Lilongwe. It's a confidence that they have also. chikhulupiriro chimene ali nacho mu Archdiocese ya Lilongwe, chikhulupiriro chimene ali nacho mdziko la Malawi. kuno ku malawi tu timangozichepsa uh, pena there's business people are making a lot of money kuchokera kuno ku malawi people are making a lot of money even outside we have a lot of uh, expatriates coming to malawi to do businesses and they are excelling more than ifeyo aniwakefe so uh, centenary bag kubwera kuno ku malawi udzapanga business for malawians is something to uh, we should pride ourselves in chifukwa aonetsa kuti anthuwa atikhulupirira ise in. remember it's a top bank it's a top bank kudziko lawo abwera kunoko ndiyoti we should brace for uh, mwina tit- tiphunzirakonso a spirit of hard work there's hard work apapa chikuti akhale apa pamwamba banki kuti ikhale pamwamba ndiyoti tu- ntchito ni ntchito ndiye ngati kuno kwathu timangochita za dewedewe apapa tu eh, atichita challenge atichita challenge so it's something to pride kuti eh, tikugwira ntchito ndi eh, kampani imene ndi yotsogola ku dziko lawo yokhazikika yokhazikika yotsogola Aha. ku dziko lawo yes chabwino ya tithokoze kwambiri bambo zambiri tikambirana pambuyo pa kumvera zimene talonjeza omvera chifukwa eh, zinthu ziwiri zimene ambuye archiepiskopi george desmond tambala anachita kumeneku ndi kuyankhula nthawi yokhazikitsayo komanso Tinapeza mpata ngati atolankhani kuwafunsa mafunso ndipo kwambiri pano tipereka zimene anayankha kwa atolankhani. Kunali atolankhani eh chinamtindi kwambiri. Kwa ife ndi ndime yatsopano imene tayamba ndipo ndiyosangalatsa kwambiri chifukwa kwa ife inali khumbo limene takhala nalo nthawi yayitali kuti kodi tingathe kuthandizana bwanji ndi anthu pa nkhani ya zachuma ndiye tikuona kuti kudzera mu eh, nkhani ya banki titha kufikira anthu amene akusowa chithandizo komanso kuwathandiza kuti apeze zinthu zimene zingathandize kuti atukuke ndiye kwa ife ndi, chi- ndi nthawi yachisangalalo komanso ndi ndime yatsopano yosangalatsa kwambiri dziko lathu lino mudziwa kuti ambiri ndi anthu amene ali, ali kumidzi ndi anthu osauka ndiye sitingayiwale kuti ngati tikupanga zinthu- tili ndi banki imeneyi tiyenera kuwayang'ana anthu amenewo anzathu aku uganda kumeneko ali ndithu ndi malo ambiri amene amafikira anthu akumidzi kumeneko tinganene kuti amaitenga ngati banki ya anthu akumidzi koma ndi banki yayikulu kwambiri koma ikukhazikika pa anthu amene ali kumidzi nde ife tinakondwera kwambiri tikondwera kwambiri kuti tili- tilumikizana nawo kuti tikwaniritse zimenezi kuwafikira anthu akumidzi ndinatchulapo ah, mawu- malo ena ndi ena m'malawi muno mwachitsanzo Pali pano tili ndi khumbo lalikulu kwambiri kuti bankiyo ikafikire kumapeto kwenikweni, timati kumapeto kwa dziko eti, kumene anthu alibe kali- a- amaone- ama- amayiwalidwa, ikafike kumeneko ifeyo ndi banki yathu. amenewo ndi ambuye tambala e, ndipo tidzatambasulanso zimene anayankhula koma apa angoyankha chabe e, kumaliza ndi kuti e, focus ili kwa anthu amene ali kumidzi munakambapo kalenso kutenga ndi zimene zinayankhulidwa tiyimve ah, koma tsopano ah, tidzamvanso ndithu kuyankhula kwa amenewa ndi uh, dr francis perekamoyo dr francis perekamoyo uh, ndi amene ali wapampando wa bodi ya eh, centenary bank limited ku malawi eh, tidzawamva bwino lomwe banki tatsegula lero centenary bank limited njosiyana ndi yakale ija pali zinthu ziwiri choyamba ndi chakuti bankiyi amene mashareholders abwerapo pano ena achoka ku uganda muja mwamverera which is called centenary group koma ena ndi a lilongwe diocese yakonkuno so aphatikizana ndiye kuti chimene chingachitika ndichoti nawonso akuno azitithandiza kuti tipeze makasitoma si choncho komanso a ku uganda azitithandiza kuti tikhale ndi maproducts ena amene mwina mabanki ena alibe ife tikuwalimbikitsa komanso tikuwapatsa chiyembekezo chachikulu chifukwa chimene achita ma shareholders panopa nkuchita capitalize kapena alipira ndalama zambiri kuti zina tingathe kugwiritsa ntchito pomabwereketsa ku anthu so sikudzakhalanso vuto loti ndalama tilibe zoti tiwakongoze chachiwiri ndi choti iwonso mmene ife tizigwirira ntchito adzationa kuti tikugwira ntchito mokadaulo wina komanso mowathokoza kuti ngati agwire ntchito ndi ife adzalemekezedwa osakhala ngati customer bank relationship koma ife timatenga ma customers athu ngati ndi wakutilemba ife ntchito ngati mabwana athu dr francis Perekamoyo uh, kwa amene takhala tikuona Makalata, zikalata zolembedwa ndi banki yakale ija, zosainidwa, Ambuye Tambala pompo, Dr. Francis Perekamoyo amasainira nawo ndithu, ndipo anali kumeneko, anayankhulanso, komanso ndi amene ayankhulira ndi atolankhani kutsimikizira kuti zimene awona iwo ndi maso awo, awona kuti awa ma shareholder amene abwera tsopano, Archdiocese ya Lilongwe komanso Centenary Group, abwera ndi chithumba, akutero. Mavuto amene ankaona, chifukwa tinene pano kuti a Perekamoyo suti asankhidwa, ndi eh, centenary group kapena kuti asankhidwa ndi archdiocese ya lilongwe ayi koma ndi amene analipo ndi banki ija yakale ija akupitiriza so akuona zimene zinaliko kukale komanso akutha kuona zimene zikubwera kutsogolo tikambiranenso bambo kuti kodi komanso muzoyankhula zawo anayankhula chani eh, dr francis Perekamoyo eh, titamvanso kuyankhula ndikhulupirira kuti pano tsopano ndi pamene timve mwina eh, kuchokera ku uganda uh, profesa john Ddumba Ssentamu The focus of our bank in Uganda has been rural people on microfinance. By coincidence, there's nothing like microfinance in this country. Microfinance is for the civil service, actually. So we are going to introduce that new, that new product.

the uh, hugeness or uh, yes, how big the bank is. He says it's the uh, largest bank in Africa in as far as microfinance is concerned. akutero ndithu kuti a profesa kuti eh, centenary bank eh, ndi ngati ku ugandako ndi banki yaikulu mu africa so iyi ndiye kuti ndi banki yotsogola mm. ndi banki yotsogola kuti yokhazikika chabwino yani yokhazikika rural rural Ipanga mentioned several target times kwambiri several times ipanga target mentioned kwambiri the rural masses Mhm, i think there is a reason for that one mhm, um, i think eh, as eh, mmene mpingo uma- umapangira umapanga kwambiri opt for the poor and eh, the poor amapezeka kumidzi Yeah, yes, mtauni alimonso osauka komabe eh, majority we know kuti ndi amakhala kumudzi so the reason is eh, the principle one of the principles of the church is option for the poor nde eh, ngati akunena kuti it's no surprise kuti akupanga target kwambiri that's also zimene aepiskopi kuno archdiocese ya Lilongwe ambuye george amapanganso emphasize kwambiri okay the youth and the poor

Governor wa Reserve Bank Mr William Matambo amenewa uh, akuyankhula ndithu m'malo mwa boma la Malawi pa nkhani yopereka ziluba zoyendetsera mabanki. Ife ku Reserve Bank of Malawi ndife osangalala kwambiri kuti a Centenary Bank lero takhazikitsa kuti ndi banki ya namba 8 mu dziko muno. Uh, mukukumbukira kuti iwowa achokera ku banki imene inali yotchedwa MyBucks and panafika ndime imene panafunika kuti banki imeneyi wina alowetsemo capital ya nyuwani kuti ikhale yololezedwa kupitiriza ntchito ndiye lero ndife osangalala kwambiri kuti anthu oyikamo ndalama wo apezeka ndipo ayikadi mu banki ndiye lero ndi tsiku lalikulu la chisangalalo ngakhale kwa ife ku reserve bank kuti tsopano anthu akhoza kuka chita banki ndi centenary mosakayikitsa vuto limene tili nalo mdziko muno ndilokuti one mabanki 8 ndi ocheperako kuti afike madera onse chifukwa dziko lino ndi lalikulu ndiye kwambiri onse munaona kuti amachita concentrate m'ma urban centers amene amapita m'midzi ndi ochepa kwambiri ndiye chimene chikufunika kwambiri ndi cha mabanki amene ali olimba mtima kuti apite kumeneko komano kuti apite kumeneko ndiye kuti afunika mamodelo amene akhale okuti sawawonongera ndalama zambiri ndiye upangiri umenewu ukubwera pano chifukwa cha tekinoloji imene yabwera pano uh, tutaona mabanki ambiri ndithu akuchita launch uh, maproduct amene akutha kufikira kumudzi ngati a Centenary wa lerolo amationetsa maproduct atatu ena osafunika ngakhale smartphone ofunika kafoni kalikonse ngakhale kamose walero kuti akhoza kufikira munthu kumudzi munthu ameneyo kumudzi akhoza kutha kuyika ndi kutenga ndalama ku banki akhoza kulipira fees akhoza kupanga zinthu zambiri pa foni u- u- u- u- mosapita ku banki iyi ndiye ndi upangiri umene tikuchita encourage ifeyo ngati a reserve bank kuti ndiye tsogolo la banking kuti tifikire kwa aliyense m'malawi muno
amenewo ndithu ndi uh, mr william matambo a deputy governor a reserve bank ya malawi eh, kusimba za zimene aona ndi chimwemwe chawo akuti dziko la malawi kapena titere kuti boma kumene ndi lokondwa ndi kubwera kwa MyBucks kutengeranso pa zoyankhula zawo anadzanena kuti sakondwa banki ikamatseka ntchito zake ndipo pamene MyBucks imatsekedwa koma ndikudzamva kuti kuli a Centenary akufuna kubwera kutenga anali okondwa kwambiri so it's like amakondwera ndi kuti kubadwe banki kuposera kuti eh, banki ife tinene apa kuti kuphatikiza zina ndi zina za zoyankhula kunali kukamba kwa ambuye ake episkopi george desmond tambala kunena kuti ulendo unatalika koma Awa aboma amene amapereka chitupa anawapirira ndiponso amenewa pro, a Dr Francis Perekamoyo nawonso anatsindikanso pa mfundo imeneyi kuti ndithu unali ulendo wautali so. Amati kunga usiku ungatalike. Ungatalike. Kumacha. Kungade. Kumacha ndithu basi. Oho. Ayo kuti mwana gona nthawi itali usiku kucha. Kucha mm-hmm. basi. Kucha mm-hmm. benthaina. Mm-hmm. E, nde, e, just to answer kuti eh, uh, unatalika mtunda akutero ndipo nzoonadi Mhm. khobidi linali yambiri Aha. khobidi linali yambiri imene amafuna akuze banki oho sikuti kugula banki kugula nkhuku achatu oho eh, ndalama zochuluka ndiye kuti uzipeze ndalamazo eh, ndiye panali matatalasi ndiye kundule mtundawo tsopano ndi mmenenso inalili bank ya my bucks kuti inafika pa ri- la- liquidation kuti ndithu inafika ndeti pa zero penipeni ndiye kuti kugula kwake kunali chilichonse ndiye zina zinavuta zinavuta zinavuta so no wonder nthawi inatalika eh Eh, koma tamva lero kuti inatalika koma kwa amene nanga si ndi chinthu choti changobwera kumene sitimayembekezera kuti chimatalika chaka chaka motere chatha chomwechi kodi Mm. wa- chaka chachita kutha chaka chenecheni 12 months koma mwina ndi kutengera ndi malamulo awo eh, mwina kapena komabe akuti eh. zitangoti zonse zafika sipanatenge nthawi Reserve bank mwina in less than two eh. days anatakonza kale nezi kumalizitsa ndeti amachiyembekezera basi ndeti amangoyembekeza kuti akangotere akangotere awa ifenso titere mm -hmm. chabwino ah. okay bambo eh, nkhani ndi imeneyi Tamva ku zoyankhula za anthu anayi amenewa koma amene anayankhula ndi anthu ambiri kwambiri eh, kunalinso zisudzo eh, tiziti eh, makomede eh, a Phungwako ndi a Chindime amayankhulanso mfundo zina zoti mwina eh, we can learn one or two komabe eh, in general message yayikulu titati mwina tamaliza tsiku la lero latha kuti centenary bank yakhazikitsidwa munthu chimene sangayiwale sakuyenera kuyiwala ndi chani

Nga tikamanena zija za kuzi- mpingo wozidalira eh, zikuyamba pamenepa so for me i will not forget this one this great day that the, the archdiocese has a bank it's not easy to have a bank We- you can have a business kozo mfama kumalima kufamu chani eh, koma bank is something else chabwino and you manage to get a bank mm,

Eh, achita kutisinthira so. nde pitani mukatsegule mu Ndinachita changu. centenary gona pakati ndikuyambirira Eh. chabwino bambo Louis chikanya tithokoze kwambiri kuti eh, tatsatira bwino zimene zachitika kumene ku centenary bank komano mwina eh, nkhani yayikulu kwambiri ibwereno pa kodi mmene uh, i know you are not an expert wa mabank banking ndi ndalama sindinachiteko za ndalama eh, simunachite za ndalama zanu ndi za communications Mhm. komabe we are uh, communicating what is happening yes yes i know now komabe tiyeni tiloweno mabanki eh, ganizo lakuti mpingo ufuna kubwera ndi banki eh, lisanatuluke poyera kodi inuyo Eh, mumaona bwanji ntchito za mabank zimayenda bwanji ndipo mwina eh, khumbo lanu linali lotani ndi zinthu ziti zimene zimene mmayembekeza kuti koma ah, zakuti zakuti zikonzedwe zakuti zakuti zikonzedwe zimene mwina pano muzikanika kuyankhula poti tsopano muli mbank um, amanena kuti kuno malawi muli mabanki 8 amatero Aha, so centenary yachi- yana 8 ndiochepa mabanki ndi ochepa ndiye zimaterotu nthawi zina ukakhala kuti ndiwe wekha pamalo umene umachita supply katundu ndiye umanyada kunyang'wa nthawi zina kukakhala shopu pamudzi shopu ndi imodzi umamba wa- umamba wapita kumunda kudimba osatsekula mpaka 9 koloko 10 koloko anthu abwera kudzagula katundu iwe uli kudimba ukabwerako mmalo moti utsekule msanga basi uyamba uchita zake uyamba utsekulire ujeni upite ukadyese nkhum- nkhuku anthu akudikira utsekula basi anthu akufunsa uyamba ukalipira makasitomala what do i want to say uh, there is competition it means there is competition but this should not be uh, a, a, a problem or something to worry about

we are sure that uh, our numbers will have an advantage to us mm -hmm. yeah. chabwino uh, nkhani ya mabanki bambo lusi chikanya ndi nkhani yoti mwina yangozizira pakatipa koma inakhala ikulowako mparliament kukambidwa ndi nkhani yokhudzana ndi uh, mlingo wa ndalama zoyenera kubwereketsa, eh, amatero capping ndi zina zotero. Komano nthawi imene tinkafufuza nkhani imeneyi, tinadzakumanapo ndi economist ndithu amene ananena kuti chiwerengero cha mabanki ku Malawi potengera ndi manambala a anthu amene amafuna banking services, chiwerengero cha mabanki ndi chachikulu kwambiri. Ndipereke chitsanzo chimodzi chimenenso lerolo mwachangu kwambiri kutengera ndi zimene timamva ndi munthu amene ayandikana naye pafupi mwapezeka kuti mu zoyankhula za anthu a ku Uganda ananena kuti they serve to about 2.7 million People. Ugandans amene akupanga access services ndiye kuti customer base yawo now you look at Malawian uh, setup mm mabanki onse 8 anthu amene akukwanitsa kuchitidwa serve ndi 2.4 million mabanki onse ma bank onse so you look at this ndiye uh, kodi eh, ndizoona kuti tikuyenera ndithu kunena kuti mabanki akuyenera kuchuluka kapena uh, zoyenera kukamba zikhale ziti remember tinayambira kuti ena ku parliament so ankhala kuikambirana nkhani amazikamba ndithu nkhani za mabanki so why am i asking this mmene inkabwera my bucks for sure inalinso ndi chuma kodi ndi chani chimene chinachitika kuti mpaka it should be mwina uh, uh, akumane ndi mikwingwiri- mikwingwirima yoti uh, a- atseke banki kutipeza kuti mpaka liquidation yachitika kodi uh, zoyenera kuyankhula tiyankhule ziti makamaka pamene bank yabwera kumene ndikuteronso chifukwa cha mawu ena amene mwakhala mukunena mobwereza kuyambira masana mpaka pano kuti tikuyenera tikajoinetu banki imeneyi I am looking at supporting through kutsekula ma account mwandifunsa lero I think pobwera sabata ya mawa ngati tidzapangenso program ya bank mukadzandifunsa ndzanena ndatsekula koma pakadali pano apa ndayankha chilungamo ehe so that is my uh, basis of a question kuti yes you've said enough tikuyenera tidzuke komano Ndapereka ma figures awa oti mwina si ndendende mmene zilili komano pofuna kuonetsera kuti kufunika kwanji kumene kulipo kuti anthu akuyenera kuti apite akatsekule ma account to participate in the bank otherwise mwinatu tikhoza kuona zimenenso my bucks inaona. Yeah, you are right.
Um, mwina we will not go eh, into kwambiri kuti kuti chiti chinachitika nchani nchani mwina izo zo we are not competent enough to say that koma zimene tinganene zakuti e, banki nanena kuti banki ndiyo imene yabwera ndi imeneyi koma idzakhala chimodzimodzi kuti idzakhala ndi mavuto ngati anthu sitichita patronize eh, tidzangonena kuti it's a success story tikakachita patronize so we are calling everybody everyone catholics non-catholics christians non-christians to use the bank as long as you

encourage uh, aziankolo kumudzi kuti tsekulani bank and I'm sure I'm sure ikakhazikika bwinobwino ndiye kuti uh, mwina maujeni ena kukakhala ma special uh, services mwina mmachalichi ndalama zaperekedwa pa chalichi asachite kuvutika kupita kutali abwera ma, uh, aku uh, ku centenary pompano pa chalichi mukuchita deposit pompano msadandaule machalichi onse Catholic and noncatholic akhoza pi- pitako for these are working as professionals sakuona kuti chifukwa ndi mpingo ayi they want to serve malawians Eh, so Tell me. let's patronize the bank let's patronize the bank Right. tiyeni tikatsekule maakaunti ku centenary Ah, mmene afotokozera ndi ma products ok- abwino kwambiri zothandiza kwambiri Product ina imene ikubwera ndi a Centenary pompano uh, ndi imenenso anayiyamba kale akutero kuti uh, ma church ma organization amene ali kale ndi ma shop so maybe you are talking of bookshops akuti ndizotheka kuti amene aja akhale ma agent a centenary bank oh yeah as Ma- a matter ma- of ma- shop. beginning kupita mmidzi ndiye kuti we, we can expect a bank at ludzi kwambiri Ludzi Eh, Parish, for kwambiri and example. that would be a simple thing if eh, the bank says they target kwambiri rural masses ndekuti kupita kukathandizira anthu mpa, m- pa bookshop mu maofesi momwemo ka- pa ofesi pa- pamene pali anthu kukathandiza komweko so eh, it makes things easier so tione ndithu kuti mwina a- a a reserve bank mmene ayankhulira a- a- amenewa ndithu a a deputy a- a- a reserve bank governor a- a Matambo kunena kuti a, akutha kuona kuti mwina Centenary Bank ili ndi enthusiasm, mphamvu, kuthekera kopitira kukafika ku mudzi zimene akuti zikusoweka kwambiri m'Malawi. Should we say probably uh, ndi zimene zikuchititsa kuti mwina population ya anthu amene akupeza ma bank ikhale yochepa chifukwa kuti ma bank sakupita kumidzi. Titero Eh, bank. chifukwa Sam eh, kumidziso kuli anthu ochuluka Eh, mt- kutauni ikhoza kukhala mpang'ono anthu mpang'ono muma cities mpang'ono anthu ambiri ali kumudzi now it's, it's a good strategy just go to the villages and eh, simplify simplify your your activities simplify your your work to, to fit anthu akumudzi ndiye kuti basi zikuyendera chifukwa there's a majority there and being a church institution as i said ngati mpingo uli njira yake yopangira eh, treat anthu Eh, so mwina mabanki ena akhoza kukana kupita kumudzi chifukwa cha eh, ma objective awo Kwa- kwambiri they would, they would not target kwambiri anthu akumudzi they have nothing to do koma anthu amtauni chani eh, ukaona kuti so mwina ogwira ntchito mmene ukaona kuti ah, kwambiri they want to serve koma the church targets the poor kwambiri mma ntchito za mpingo kwambiri timafuna tithandize banki iyi kuti iyambe imafuna tithandize kwambiri anthu akumudzi ovutika amene amakhala nkakobidi koma mwina amakasunga movutika akamanga pasalu ka- ndeti zovuta kaika chani mwina kanyumba nyumba ika- ika- ikama mvula ikabwera i- panga chakuno so anoti atiyende athandize anthu awa powapa- powapititsira banki komweko and ndi ma products opanganso suit anthu akumudzi zikuyenda anthu ama a- atukuka anthu akupanga ti ma business nkumapeza ndalama nkumapanga zimene akufuna so eh, ine I was not surprised nitamva kuti imapanga target kwambiri for is the church the church kwambiri imapanga target mm -hmm. anthu ovutika Chabwino. anthu ovutika akutauni anthu ovutika akumudzi anthunso amene achita mabusiness yawo osewo yeah. chabwino uh, ah, uh, ah, amene wa deputy governor matambo uh, ah, reserve bank muzoyankhula zawo anatsindikanso uh, pakufunika kwa mabanki kuti azigwapo pa nkhani za environment uh, of course and social corporate re- uh, responsibility uh, now kutengera ndi mmene anakambira uh, professor john uh, kuchokera ku uganda ali ndi nthambi ku uganda that is not here here ti- ti- ti- timva kuti zikhala motani nthambi imene the third, the third one is foundation they have centenary foundation ndipo imene imayang'ana pa nkhani zokhudzana ndi maphunziro environment and health so this reminds me mmene mwakhala mukuyankhulira apa pa nkhani yokhuzana ndi kuti you were not surprised kuti akhoza kukafikira kulo because eh, mpingo ndiye cholinga chake now looking at the issues of education uh, environment health uh, ndikubwera kwa bank ngati imeneyi yoti mwina ku parent bank zimachitika kale eh, mukuona ntchito zimenezi zikuyenderana bwanji Tili kale ndi nthambi ya za chilengedwe, tili kale ndi nthambi ya za umoyo, mpa- nthambi za education, of course, kuphatikizaso nthambi ngakhale za zofalitsa mawu.
ya eh, zi- ziyenda ziyenda bwino ikakhazikika kuno ku malawi for sure i think it will go that direction chifukwa mpingo sizikavuta chifukwa mpingo uli kale ndi zimenezo ma structures ka- alipo kale so ndi nkhani yoti ingokhazikika banki basi they'll go that direction we have uh, ccjp we have health commission we have development commission zonsezo they are performing their activities nde ndi banki iyi kutsogolo ikakhazikika with that foundation for example kuti tichite duplicate that foundation kunoko ndekuti basi our health they will benefit our, uh, our education they will benefit chani so and the archdiocese already is eh, is eh, already doing maplan ona kuti pakhale eh, dina liliyonse kukhale secondary school kukhale ma school ku- the- the- pa- maplan a- kukhale technical college izi so eh, kubwera kwa banki it's a, it's a blessing kubwera kwa bank it's a it's a blessing blessing. yeah. zinthu zina will be easier done Aha.
chabwino uh, kukambaponso za ma product uh, anadzakambaponso nkhani yokhudzana ndi uh, pali mwayi woti ndi foni ngati ya mose wa lero uh, munthu akhoza kugwirapo ntchito ndi banki imeneyi kulipira zinthu zambirimbiri eh, kuphatikizapo mwina ma school fees kuphatikizapo ngakhale eh, za kutchalitchi kumene kulipira ndithu atati ali ndi component imeneyo kuti eh, mpingo akhoza kupatsa eh, ka facility kameneko kuti eh, pompopompo kuona kuti ah, kulibenso kuti mwina eh, kunena kuti ah, tikapange min, eh, statement kapena tikaone, tikaone statement kuti kodi zinalowa liti mmene timachitira eh, tisayambe kuyankhula za kwina chabwino komano ndi nkhani ngati imeneyi chimene chikuonekapo cha chilendo mwina ndi nkhani yoti ngakhalenso matchalichi akhoza kumalandira ma collections through that application mwina mungakhalepo ndi ndemanga bambo Eh, nanga si zomwe- zomwezo zonena kuti akuchita target kwambiri anthu akumudzi ndekuti that facility is to suit anthu akumudzi the rural masses kuti isakhale complicated chifukwa mukabweretsanso eh, mwina smartphone akumudzi wavuta smartphone kuti apeze ndi angati amene angapeze smartphone nde it's- that's why they go to a simpler way simpler way kumudzi ngati anthu ali ndi foni ambiri ndi ati ndi timafoni tama tamabatani Nde timafoni ta batani tomweto you can still use with kupanga transact ndi bank. So they are doing that to suit the rural masses. Kuonjezerapo uh, pali product imenenso akuti munthu ukhoza kutsekula account number hmm. posakumana ndi ogwira ntchito ku Centenary Bank kungogwiritsa ntchito foni pamene ulipo ndikuyambapo kutsatira ali ndi nambala yawo uh, zi 326 mwina ndikhoza kuyitsa program ina or Mhm. singa- mwina ikhoza kukhala program ina not necessarily catholic perspective Mhm. kungoyitana an expert waku komweko bank azatifotokozere pano anthu Chabwino. azizafunsaso mafunso chabwino Eh. alright izo zidzakhala nthawi imeneyo koma ine Mhm. pamene ndimafuna ndikufunseni ndi pamenepa kuti eh, pali mwayi wanji woti mwina anthu akhoza mwina kupeza zosavuta chifukwatu chimene chikuvuta ku Malawi ndikunena kuti ndikayipeze bank ndiyetu ndikuyenera kuyenda ndipeze transport ndiye mwinanso ndikatenga nthawi kumeneko ndikapeze chakudya so here we have a facility adzafotokoza mtsogolomo koma apa ndikuona pa nkhani ya cholinga cha church option of the proximity poor.
proximity yes, yes, ma'am. anthu ali kumudzi komweko kwa sitolo akhoza kupeza kuti komweko akhoza kupanga ma transaction Muli ku Ntchisi kwa Mphaza mupanga ma, ma, ma transaction komweko. Osanena kuti ndipite ku Lilongwe kuchoka ku Ntchisi. Ayi, komweko basi. So it's, it's, it's made simpler.
chabwino It's made Eh, simpler. tikupita kumapeto kumalecheleche kwa kukambirana kwathu koma cholinga cha programuyi lero kunali kuwapatsira anthu kuti adziwe zimene zachitika lero komanso zimene zikuyambika mu mpingo wa katolika kudzera mu banking services zimene zabwera ndi bank ya centenary kuwapatsira ndithu kuti atsatire bwino lomwe komanso asadzidzimuke nazo zinthu zikamachitika so uh, inuyo uh, bambo muna mwakhala mukuuzapo anthu angapo ndimakuonani congratulations congratulations mm. mumapanga anthu so ine ndinakumana ndi ambuye after my interviews ndikuti congratulations ambuye akuti congratulations to you Uh, sindidziwa munganenepo chiyani chifukwa ine ndimayembekeza kuti inu ndamene muzidikira kuti tizikuuzani inuyo kuti congratulations koma inuyo ndamene mmauza akhristu ndithu ndunena akhristu mumawapanga congratulations congratulations and now we have uh, senior person mu hierarchy ya mpingo ambuye akunena kuti ndikuti congratulations ati congratulations to you too zimenezi bambo zikutanthauza chiyani eh, ndiye kuti nanga si chinthuchi ncha tonse tsopano ndiye kuti tonsefe tikuchitana congratulate tsopano kuti support imene uh, akhristu anali nayo moral support psychological support singakhale kwambiri mwina uh, kwambiri financial support koma uh, otherwise so nanga si chinthu chonse chabwerera tonsefe tsopano congratulations kunji to everybody even eh, mkristu aliyense mkristu wa ku Nambuma congratulations eh, your prayers your support has given this thing ndiye kuti tonsefe we should celebrate so celebration is for all of us
chabwino bambo nkhani yomalizira imene tikambirane mpulogalamuyi pamene tikuwapatsira anthu zambiri zokhudzana ndi e, kubwera kwa centenary bank ndi nkhani ya negative reporting inu bambo kupatula kuti ndinu mkulu wa wairesi komanso ndinu uh, communications coordinator wa diocese kutanthauza kuti nkhani uh, zofalitsa mawu zimakukhudzani zedi uh, Kupatula kuti kupatula kuti kunali ma joke eh, ma joke ati kukhala St Anthony branch Eh, kupatula ma joke ena kuti eh, mwina kumene kuti muzikakhala kuti mukuyimbira misa popeza mphajen popeza balance kumene amene aja anali ma joke we Ma can't joke. call that negative reporting kodi would you say

How would you describe mmene information yakhala ikuyendera kutengera ndi zinthu zikamachitika mwina mbali zina ndi zina pamapezeka kuti mudslinging this and that kupezeka kuti mwina zinthu zachedwetsedwa chifukwa choti kuli negative reporting kapena kumene kunena kuti uh, kulephereka kumene now look at this situation we have a longer period imene inayamba kudziwika process ndithu kenako makalata amene ndikumatha kuwakumbuka mmutu mwanga atatu inatuluka yoyamba padatenga mwina miyezi itatu inatuluka ina padatenganso nthawi ina kenako finally kubwera uh, as a communications expert father uh, how would you describe mmene tachitira behave both uh, akhristu a mumpingo wakatolika komanso mwina the general public over the issues ah, ine singanene kuti panali negative reporting imene inali eh, s- inaone- inaoneka uh, apart from as you said kuti anthu maybe because of disbelief kuti ah zona zimenezi ah, mpingo ah, dayosisi ingagule bank ah, nde mwina zonse majokasi amabwera chifukwa cha- koma that we cannot say is negative reporting that could be maybe part of enthusiasm komanso expectation kuti ah, ndiye chichitike nchani ndiye kuti mwina kuzikakhala zoteri mwina kuzikakhala ndiye kumakhala ma, ma, ma, ma imagination chabe koma really i didn't really see serious negative reporting Anu, inali disbelief chabe kuti ah sitikukhulupirira mwina kusakhulupirira chani koma zinthu zayenda bwinobwino mpakana taona zafika pothera so tiona tsopano eh, zija amanena anthu kuti kodi zikhala zomwezo kapena kuti ikhala ti- tika- tikakhala ndi st anthony branch tiyionere limodzi yafika yathu banki yafika yathu Eh, chabwino muli mu ofesi mwanu momwemo ya communications bambo tipatsireni eh, information imene mukudziwa information imene mukudziwa pa nkhani yokhudzana ndi uh, next activities concerning the bank uh, activity ndiyoti yodziwika uh, imene ikubwera ndiyoti ndi ya launch pa archdiocese level ikubwera pa 15 mwezi wa mawa ndiye kuti kukakhala mwambo wa nsembe ya misa iyi nsembe ya misa ndiyoti ndiya kuthokoza mulungu and launching uh, the bank mu archdiocese ya lilongwe kumemezanso akhristu ndi ena onse akufuna kwabwino kuti katundu uja ndi ameneyi Ngati mmakayikira ndiye ndi izi tsopano. Ehe, tiyeni tigwire ntchito, tiyeni tichite sapoti chifukwa kubweraku nde kuti idzakhala pride ya mpingo, idzathandiza madera osiyanasiyana, idzathandiza ma institution osiyanasiyana, anthu azidzapeza ma loan mosavuta chani so next activity ndi launch pa 15 uh, april pa archdiocese level maybe also mwina pa church eh, national level mwina ikhoza kukhala imene tikuchitanso launch ngakhale ma diocese ena launch ndi yomweyo uh, mwina i don't know mwina kutsogolo kukakhala ma arrangement kuti mwina nkuti tikachitenso launch ku karonga tikachitenso launch mwina zikakhala koma pali panopa The launch would be for the archdiocese and other dioceses as well. Eh, So that's the next activity. Zinazo tiziziona mkati kwa komabe neneretu pano kuti eh, sikuti akapeza anthu akapeza wansembe ali m'banki kuti "Ah, ndika- ndikapeza abambo chikanya akanthandiza ah, please aliko anthu ake ogwira ntchito kumeneko Ehe. Ba- banki yangokhala ya archdiocese ya lilongwe motsogozedwa ndi archbishop sikuti mukapeza bishop kuti "Ah, ah, ambuye mlembeko ntchito Mm. aa zili ngati muja imakhalira sukulu ni pali ndondomeko yake Ophunzitsa Pali anthu amakali ake. konko.
Eh, pali anthu ake amene azikachita zimenezo ukuwa siziwakhudza ine sizindikhudza Mhm. ife tungonena kuti nkatundu wa tchalichi wa mpingo yes Mhm. Eh, koma po- ntchitoyo alipo ogwira ntchito chabwino Eh.
Alright. Uh, kukambapo za zimene anayankhula tili kumapeto ndikudziwa zimene anayankhula ambuye uh, arkiepiskopi george desmond tambala kunena kuti eh, panali one of the dignitaries anali ambuye montfort stima amene ali eh, wachiwiri wawo ku bungwe la aepiskopi kuno ku malawi eh, koma anafotokozera mwina mutipatsire ndinu kuti mwina anthu nkudabwa amati ah, taonanitu ampingo aja basi of all the bishops kungobwerako abishop amodzi okha ochokera ku malawi amene ku uganda achoka 4 bambo munamva zotani timaliza ndi nkhani imeneyo um, m'madayosizimu mumakhala ma issues uh, osiyanasiyana amene amalepheretsa kuti anthu achite attend zinthu ananena ndithu kuti eh, chaka chino eh, after 5 years every 5 years episkopi aliyense amayenera kukakumana ndi apapa ndiye ena ali ma engagements ndi zinthu zokhudzana ndi apapa chifukwa chake sana sanabwere koma they are in support of this uh, this thing they are in support the church in malawi are in support of this is something to celebrate all of us celebrating so ambuye eh, ambuye stima eh, represented the, the rest of the bishops of malawi
chabwino bambo ndikuthokozeni kwambiri kuti tinali limodzi mpulogalamu imeneyi koma mwina nkutheka mudandaule kuti ndakutsekerani eh, ndakutsekerani mawu kukhosi
ayi pali kuda- kulibe kudandaula kwambiri koma ineyo ndi kungomemezana ndi anzanga ansembe asistere a group a brother akhristu eni ake tiyeni katundu ndi wampingo tiyeni tigwire ntchito komanso tisamanyozane ayi chifukwa papa imenena kwayamba kunyoza a banki yathu ni yanu ngati aa Oho. iyayi akatolika sikuti tiyambe kunyozana ndi anzathu iyayi banki ndi ya tonse Chabwino. kaya ndiwe nkatolika siwe nkatolika ife akatolika tiyeni tilimbikitse anzathu kuti ah, tiyeni Eh, tiyeni ti- tikagwire ntchito tiyeni tithandizane tiyeni tichitane support Chabwino. ndithu so uh, mwina ndinene choncho kuti tamu- tamulandira katundu uyu ndi manja awiri koma tiyeni tigwire naye ntchito Tathokoza kwambiri father chifukwa cha kupezeka kwanu. Ndathokoza kwabasi. Ameneyo ndi bambo Louis Chikanya kutimalizira programu yathu ya Catholic Perspective lero. Tisatero kuti kutimalizira ngati kuti yatheratu programu ayi, koma kuti kutseka programu yathu ya lero ya Catholic Perspective. Tithokoze kwambiri kuti inunso munali pamenepo ndikhulupirira kuti zimene takupatsirani izi muli nazo nchidwi, koma nkutheka mwina muli ndi mafunso ndi zina zotero. Maprogramu athu amene timatha kumakambirana ndi mafoni ayi, kaziponyani mafunso ena ndi enawo akuluakulu adzimva tizipezamo zoti mwina nkupanga ma program oti nkumadzatha kuyankha koma mwachaje satafuna bank yabwera fumbi ndiwe mwini ndine Sam K zikomo kuti tinali limodzi mpaka na sabata ya mawa Tired of waiting? Tired of endless paperwork? Just open a bank account online with Centenary Bank.